Ndewonu, welcome to my channel once again. Ke ka unu mere, how are you doing? Ọnwa anyị nọ na bụ ọnwa ịhụnanya. Ke ka ọnwa si emetụta gị? How is this month of love treating you? I hope you guys are very okay. Welcome my subscribers once again. If you're a new subscriber, welcome to the family.

ọrụ na na-arụ na ahịrịokwu ụfọdụ ndị ụdị ahịrịokwu a na-agbagwojufe anya na ahịrịokwu ọbụla ọrụ na na-arụ na ahịrịokwu anyị ga-elebe anya m ga-akụzie n'ụdị ị ya-aghọta ya nke ọma okay ka anyị gbapụ ya ọzọ ọrụ na na-arụ n'ahịrịokwu a bịa n'ahịrịokwu ọbụla in every sentence na na-eme ka ahịrịokwu ọbụla mee gịnị nwee nghọta zuru oke ọrụ na na-arụ n'ahịrịokwu dị ụzọ anọ they are four in numbers anyị ga-elebe anya n'otu n'otu nke mbụ bụ na na-arụ ọrụ dịka njikọ ihe a na-akpọ njikọ in a sentence ihe a na-akpọ njikọ na bekee bụ conjunction njikọ ọ na-ejikọ mkpụrụ okwu abụọ ọnụ n'ahịrịokwu mgbe na na-arụ ọrụ dịka njikọ ọ na-ejikọ mkpụrụ okwu abụọ ọnụ n'ahịrịokwu anyị ga-elebe anyị ga-enye ọmụmaatụ ọmụmaatụ obi na ada bụ nwanne na ahụ jikọrọ obi na ada na ahịrịokwu a ka o wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke ji na ede bụ ihe oriri na ahụ dị n'etiti bụ gịnị njikọ ahụ o jikọrọ ji na gịnị ede iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke ọ kwa ị na-aghọta ya ọ na-egosipụta njikọ ijikọ mkpụrụ okwu abụọ it will join two words together in a sentence to have a complete meaning ji i nwee ike ịsị ji ede bụ ihe oriri no ji na ede o jikọrọ ya ọnụ iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke ngwa nye ọmụmaatụ nke gị ị ga-etinye na comment section na ọ bụ na ị ghọtara ya nke ọma nke mbụ na na-alụ ọrụ bụ na na-alụ ọrụ dịka gịnị nnyemaka ngwaa nnyemaka ngwaa ihe a na-akpọ ya na bekee bụ auxiliary verb ọ na-enye aka n'ahịrịokwu ọbụla mgbe na na-alụ ọrụ dịka nnyemaka ngwaa ọ na-enyere ngwaa aka iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke mgbe ọbụla na na-arụ ọrụ na ahịrịokwu ahụ a na-etinye akara gịnị uhie hyphen a na-etinye akara uhie na ya na na tupu e dee gịnị ngwaa ọbụla the verb e dechaa na e tinye ahịrị akara gịnị uhie na ya tupu e dee na ọmụmaatụ ka ị wee ghọta ya obi na hyphen agba ọsọ that akara uhie e tinye n'etiti gịnị na na verb the ngwaa obi na agba ọsọ nne m na hyphen eri nri that na na hyphen ahụ na verb a bụ gịnị nnyemaka ngwaa ọ na-enyere ngwaa aka gịnị n'ahịrịokwu ị ghọtala ya gwanye m ọmụmaatụ nke gị ada na-aga ahịa nkechi na-echu mmiri ọ na-eme gịnị ọ na-enyere ngwaa aka mgbe tupu ị na-ede ya ị ga-agba mbọ tinye gịnị akara uhie na e dechaa na tupu i dee gịnị ngwaa ị ghọtala ya okay anyị ga-enebe anya ọzọ na na-alụ ọlụ dịka gịnị mbuụzọ preposition mbuụzọ bụ ihe a na-akpọ preposition na bekee ọ na-egosipụta ebe ihe dị ebe ihe ahụ a na-ekwu maka ya dị tupu ọ na-alụ ọlụ dịka mbuụzọ mgbe na na-esote mkpụrụ okwu gịnị ụda ume a na-ewepụ a na na na a na-asụpelụ na na mana mgbe na na-alụ ọrụ dịka mbuụzọ a na-ewepụ a na-alụ ọrụ dịka mbuụzọ mgbe na-esote mkpụrụ okwu ụda ume the vowel mgbe na-esote mkpụrụ okwu ụda ume the vowel a na-ewepụ a mkpụrụ okwu a na na naanị n n ya-adịzi e wee tinye ya gịnị akara elu akara elu rịkọm e gosi ya ọ ya-adị na skrin akara elu na akara elu i dezie mkpụrụ okwu ahụ gịnị mkpụrụ okwu ụda ume ahụ ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume ahụ ọ na-esote ya gbagwuche m enye gị ọmụmaatụ ka i wee ghọta ya nke ọma mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu mgbochi ume a na-edezu na ahụ anaghị ewepụ a anyị ede anyị ede n na a anyị edezu ya ka o wee zuo oke na na-ezu oke anaghị ewepụ ya ewepụ maka gịnị ọ na-esote okwu gịnị mgbochi ume ọ na-esote okwu mgbochi ume m enye gị ọmụmaatụ ka i wee ghọta ya chetakwa na m sị na nke atọ bụ na na-alụ ọrụ dịka mbuụzọ ọ na-alụ ọrụ dịka mbuụzọ ọ na-egosipụta ebe ihe dị mgbe ọ na-alụ ọrụ n'ụzọ abụọ mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume na mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu gịnị mgbochi ume mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume a na-ewepụ a dị na na o wee bụ sọsọ gịnị naanị n e tinyere akala elu rịkọm elu tinyezie mkpụrụ okwu ahụ mana mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu mgbochi ume a na-edezu na ahụ n'isi anyị anaghị ewepụ a ka o wee mee gịnị ka o wee zuo oke mgbe ọ na-eso gịnị mkpụrụ okwu mgbochi ume consonant mgbochi ume bụ gịnị consonant na bekee ebe ụda ume bụ gịnị vowel ọmụmaatụ mgbe na na-alụ ọrụ dịka mbuụzọ mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume ọmụmaatụ mkpụrụ osisi ahụ dị n'elu mkpụrụ osisi ahụ dị na elu na rịkọm elu e mee gịnị e tinye elu e l u ị ya-afụ ya na skrin ka i wee ghọta ihe m na-ekwu mkpụrụ osisi ahụ dị na elu cheta na elu ahụ bụ gịnị mkpụrụ okwu bidolu ya bụ gịnị ụda ume ọ nya ka e ji wee wepụ a dị na na wee tinye gịnị akara elu ị na-aghọta ya ọmụmaatụ ọzọ anyị ga-enye bụ nne m nọ na ụlọ nne m nọ na ụlọ na itinye rikom enu mee gịnị ụlọ mgbe ọ na-eso gịnị mkpụrụ okwu ụda ume ka e nye ọmụmaatụ mgbe ọ na-eso mkpụrụ okwu mgbochi ume mgbe ọ na-eso mkpụrụ okwu mgbochi ume ọmụmaatụ akwụkwọ ahụ dị na tebụl akwụkwọ ahụ that book is on top of the table tebụl ahụ mee gịnị ti bụ ihe gịnị na-esote ya so a na-edezu ya na gịnị a na-edezu na a na-edezu ya n'isi ọmụmaatụ ọzọ nwee ike inye gị bụ mmiri ahụ dị na kalama mmiri ahụ dị na kalama kalama ihe a na-akpọ ya bụ bottle that water is inside the bottle mmiri ahụ dị na kalama kalama ahụ kalama ahụ mkpụrụ okwu bidoro ya bụ gịnị mkpụrụ okwu mgbochi ume nya ka e mee gịnị ka e ji edezu gịnị na edezu na ahịrịokwu ahụ o nwere o nwere ihe ọbụla gbagwojuru gị anya tinye na comment section ajụjụ ọbụla ị nwere maka na na-alụ ọrụ dịka mbuụzọ tinye na comment section ihe ọzọ anyị ga-eleba anya nke anọ nke bụ nke ikpeazụ bụ mgbe na na-alụ ọrụ dịka gịnị isi ngwa isi ngwa gịnị bụ isi ngwa verb root verb root isi ngwa verb root mgbe na na-alụ ọrụ dịka isi ngwa na na-atabere na gịnị isi ngwa iji wee nye nghọta zuru oke ọ na-atabere na ọ na-adịkọsi ọnụ iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke a ga-enye gị ọmụmaatụ ka ị wee ghọta ihe a na-ekwu nna m napụtara enyi ya n'aka ndị ohi napụtara dị ebe ahụ bụ gịnị isi ngwa na na-alụ ọrụ dịka isi ngwa na ya napụtara my father rescued his friend from the hands of what criminals napụtara ebe a bụ gịnị ebe na na-alụ ọrụ dịka gịnị isi ngwa ngwa nye m ọmụmaatụ ọzọ ọ bụ na o nwee ihe ọbụla gbagwojuru gị anya na ụzọ anọ na na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu a ọ bụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere ọ bụ na o nwere mgbagwoju anya ọ bụ na ịghọtara ya nụ tinye na comment section ebe ọbụla ịghọtara ya nụ ka m kụzie ya ọfụma leba ya anya gụọ ya ị gụọ ya otu ugboro nene ya otu ugboro abụọ ị ga-aghọta ya nke ọma mana ọ na ịghọtara ya nụ tinye na comment section mana ọ na ị chọrọ extra lesson send alụ m message send me message on my email address gaa na my info ị ga-afụ ya ị ga-afụ my email address send alụ m message for external lessons one in one ọ bụ na e nwee topic ọbụla isiokwu ọbụla gbagojuru any topic at all that you want me to teach you personally